aw ni sɔgɔma mali sante agence kanubagaw an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɔnɔna na n'o ye kɛnɛya bulon ye bi an ka kɛnɛya matarafali hokumu kɔnɔna na an wulila ka se dɔktɛr numu sidibe ma n'ale ye dusukun kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ye ale bɛna fɛsɛfɛsɛli kɛ an ye dusukundimi o kan dɔktɛr numu sidibe ni sɔgɔma an b'i fo i ka bisimilali koɲuman na mm. bi an wulila ka se i ma an ka jɛmukan hokumu kɔnɔna na an bɛ fɛ ka ni ɲininka bana la n'u b'o wele nansarakan na ko crise cardiaque mm. an bɛ fɛ k'a dɔn crise cardiaque yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye an ka todunkan na
bon k'a fɔ an ka todunkan na ko crise cardiaque tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ lakodɔnnen don ten an ne t'o kalama mais an bɛ se ka mun fɔ sɔnkun dimi jugu don an bɛ se k'a fɔ ko sɔnkun dimi jugumanba voilà an bɛ se k'a fɔ n'o ye sisan est-ce que i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna dakuruɲa damadɔ la mun yɛrɛ de ye crise cardiaque ye crise cardiaque n'i ye sɔnkun ta k'a lajɛ ni nin ye mɔgɔninfin sɔnkun ye sɔnkun bu de ye nin ye tan donc n'i y'a lajɛ jolisira fiti fitinin dɔw filɛ nin a la tan minnu ye bilenman ye olu de bɛ na ni joli yɛrɛ ye ni joli mun oxygène b'a la o de bɛ n'a di sɔnkun ma sɔnkun fana bɛ balo n'o de ye crise cardiaque ye mun ye ni o jolisira in bouchera joli su fɛ donc joli tɛ se k'a se yɔrɔ sɔrɔ bilen donc le fait que joli tɛ se yɔrɔ sɔrɔ o sɔnkun o sɔn o yɔrɔ bu ninnu olu bɛ tiɲɛ o de bɛ kɛ sababu ye sɔnkun tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ bilen parce que sɔnkun ye fɛn ye a bɛ eh, a bɛ contracter de donc ni joli ma o yɔrɔ sɔrɔ o yɔrɔ mana tiɲɛ a bɛ kɛ komi a bɛ toli de donc o yɔrɔ b'a ka souplesse élasticité perdue a b'a ka contractilité perdue et puis surtout a bɛ tolili mun kɛ le fait que oxygène t'a sɔrɔ o de b'a dimi bonya

a bɛ ye sigɛrɛti minnabaw fɛ yen sigɛrɛti minnabaw ka ca k'a kɛ o ni alcool minnu bɛ alcool min kojugu en dehors de ça o kɔfɛ fɛn caman fana bɛ se ka kɛ sababu ye a ka ca jabɛtitɔw fɛ yen kosɛbɛ jabɛtitɔw yɛrɛ o ka ca ni tɔw ye ee muso cɛw b'a kɛ ka tɛmɛ musow kan cɛw ka teli k'a kɛ muso ka tɛmɛ musow kan en plus n'i ye muso ye k'a kɛ généralement i b'a sɔrɔ muso ye san bi duuru tɛmɛ o kɔrɔ ye k'a ka laada tununa a la mais o kɔrɔ tɛ ko musoninw t'a kɛ souvent ee an b'a fɔ fɛn dɔ fana ma ko sédentarité mɔgɔ min t'a farisogo la fɛn kɛ sport kɛ mɔgɔ min tɛ sport kɛ o fana ka teli k'a kɛ mɔgɔ min fana farisogo ka bon a kan n'a bɛ fɔ a ma obésité olu fana ka teli k'a kɛ voilà un peu euh, minnu ka teli fɛn minnu bɛ se ka na n'a ye minnu bɛ se ka na n'a ye yala crise cardiaque a bɛ se ka sɔrɔ denmisɛnnin kunda wa crise cardiaque denmisɛnninw ka bana tɛ mais e bana dɔ bɛ denmisɛnnin o ye denyɛrɛninw yɛrɛ ye olu fana bɛ wolo ni fiɲɛ dɔ ye dusukun na n y'a fɔ sisan ko jolisira min bɛ boucher n'o o jolisira ma bɔ a bɔyɔrɔ fɛ an b'a fɔ a ma anomalie d'implantation donc a y'a bɔyɔrɔ jɛ o bɛ se ka kɛ souvent ka kɛ malformation cardiaque dɔ ye min bɛ se ka na ni crise cardiaque ye den fitiniw denyɛrɛninw yɛrɛ fanfɛla fɛ o fana bɛ yen. Eh, yala mali kɔnɔ yan est ce que mɔgɔ hakɛ min bɛ crise cardiaque kɛ san kɔnɔ est ce que a dɔnnen don.
bon o dɔnni tan ka gɛlɛn mais ee, kalan dɔw bɛ kɛ souvent dɔgɔtɔrɔso la minnu bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la o dɔgɔtɔrɔso o, o chiffre dɔnnen don mais o chiffre yɛrɛ yɛrɛ fɛn tɛ n ɲɛkɔrɔ yan n bɛ se ka min fɔ aw ye mais n bɛ min fɔ aw ye ee, k'a ta 80 année 80 na ka yɛlɛn a chiffre kɔni bɛ ka caya dɔrɔn de san o san dɔ bɛ fara a la kan de fɛn tɛ bɔra a la bon o bɛ se ka faamuya parce que année 80 wagati lajɛliw tun bɛ kɛ ni fɛn minnu ye o ni lajɛliw bɛ kɛ e, sisan 2020 ni fɛn minnu ye o tɛ kelen ye mm-hmm. amélioration ba donn'o la donc en tout cas a nombre bɛ ka caya plus année bɛ ka année bɛ ka yɛlɛnna plus banabaatɔ bɛ ka caya a ta fanfɛla la. Mm-hmm. Eh, yala crise cardiaque yala an bɛ se k'a fɔ san hakɛ dɔ de bɛ n'i y'o sɔrɔ n'a b'i minɛ wa.
a tɛ se k'a fɔ ko nin san hakɛ jɔnjɔn bana don mais a ka ca ni cɛ ye san bi duuru ni duuru sɔrɔ a ka c'o fɛ muso n y'a fɔ cogo min na n'o ka laada tigɛra o ka teli k'a kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin min bɛ sigirɛti min ou denmisɛnnin min bɛ alikɔli min k'o tɛ se k'a kɛ olu fana ka teli k'a kɛ denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ alikɔli min kojugu denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ sigirɛti min kojugu o ni jabɛti bɛ denmisɛnnin minnu na olu fana ka teli k'a kɛ hali ni denmisɛnninw de don donc mɔgɔkɔrɔba bana dɔrɔn tɛ mm-hmm.
sisan crise cardiaque yɛrɛ a minɛcogo bɛ cogo di i n'a fɔ n'a ye mɔgɔ minɛ a signew ye jumɛn ni signe fɔlɔfɔlɔ n'an b'a fɔ o ma ko o ye dimi ye disi dimi o de y'a signe fɔlɔ fɔlɔ ye mɔgɔ fɛn fɛn n'i si bɛ san bi duuru sanfɛ n'i disi kɔmasera k'a dimi k'a tɛ kɔtigɛ i kan k'i jilaja ka na dɔgɔtɔrɔso la an ye mun ye mɔgɔ caman b'a fɔ disi dimi kɔnɔ aa furudimi dɔrɔn de don souvent a caman tɛ furudimi ye dɛ a caman bɛ se ka kɛ sɔnkundimi ye crise cardiaque ye donc plus i bɛ ye dɔgɔtɔrɔ fɛ joona plus furakɛli bɛ daminɛ joona plus chance b'i fɛ ka bɔ uh, degun kɔnɔ mais plus e bɛ ye tardivement plus tu as moins de chance donc a bɛ juguya donc souvent a laban ye saya ye mhm. donc dimi de y'a signe fɔlɔfɔlɔ ye disi dimi dimi modèle jumɛn don a bɛ se ka kɛ dimi ye a bɛ kɛ komi a bɛ k'i tɔnɔmi ou bien a kɛlen bɛ komi minan de talen bɛ k'a siri i disi kan ou bien a bɛ kɛ komi dɔ bɛ ka biɲɛ de gengen i disi la a kɛcogo ka ca donc n'a disi dimi daminɛna tan a bɛ bɔ fɔ souvent i kɔ la n'a bɔra i kɔ la a bɛ se ka taa bolo fɛ surtout numankurun bolo ou bien a bɛ se ka yɛlɛn da gɛlɛgɛ la n'an b'a fɔ o ma mâchoire o y'a description ye o dimi description o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ tɛ se k'a k'a kɔrɔ par exemple jabɛtitɔ bɛ se k'a ka eh, crise cardiaque kɛ k'a sɔrɔ dimi t'a la mais ale bɛ a ta kɛ ni malaise ye a bɛ se ka kɛ a sɛgɛnna ou bien ninakili ferekela ou bien en tout cas a t'a a t'a yɛrɛ bolo cogo dɔ la quoi donc souvent dɔw fana b'a kɛ ni hoquet ka ɲɔgɔn a bɛ fɔ cogo di ka yegetu donc kɛcogo caman b'a la mais a fanba ye dimi disi dimi de donc mɔgɔ fɛn fɛn ni disi y'i dimi a ka dimi ka bon i k'i jilaja ka na dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw k'a lajɛ n'a sɔrɔ crise cardiaque de don n'o tɛ o de kɔni ka fisa
Ee, i da sera yɔrɔ dɔ ma i ko dimi dɔw b'a kɛ furudimi ye n'an b'a fɔ o ma ko estomac yala ale dimi ni furudimi olu bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di
a ka ca tuma caman banabaatɔ yɛrɛ tɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na hali dɔgɔtɔrɔ souvent problème b'an bolo k'u bɔ ɲɔgɔn na n'an ma e, lajɛli dɔw kɛ n'an b'a f'u ma examen complémentaire o ye arajow ye surtout a bɛ fɔ arajo min ma ko électrocardiogramme a yamaruyalen don c'est nécessaire k'a fɔ mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn ni disidimi y'i minɛ i ka na dɔgɔtɔrɔso la o rajo in ka k'i la o de b'a permettre assez rapidement ka différence don ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ sinon différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ e bɛ se k'a dɔ minɛ komi furudimi a b'a ka disidimi a b'a ɲɛf'i ye komi furu mais i bɛ taa sɔrɔ o kɔfɛ infa crise cardiaque de b'a kɔfɛ donc n y'a fɔ cogo min na n'i ma kɔn ka na a laban complication ɲagata ka bon kojugu donc o yɔrɔ man jan ɲɔgɔn na donc an kɔni bɛ mun fɔ banabaatɔw ye n'i y'a santi k'a bɛ dimi na dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli kɛ n'a y'a ye k'a fɔ ko lajɛli dɔrɔn t'a ɲɛ a ka arajo d'i ma arajo kɛrɛnkɛrɛnnen min don ni électrocardiogramme don n'a y'o kɛ n'o y'a jira k'a fɔ fɛn bɛ yen a bɛ tila ka se ka arajo tɔ pousser ou bien a bɛ analyse wɛrɛw di u ma n'o ko ko fɛn tɛ yen o bɛ se ka aw fila bɛɛ hakili latigɛ
o faamuyara sisan an bɛ fɛ k'a dɔn crise cardiaque yala kunbɛcogo b'a la wa
oui kunbɛcogo b'a la pourquoi parce que a fɔra ko fɛn minnu bɛ na n'a ye ni e sera k'olu éviter a ka ca ala fɛ e ka risque bɛ dɔgɔya o kɔrɔ tɛ k'i tɛ se k'a kɛ dɛ i bɛ se k'a kɛ mais caman bɛ bɔ a la n'a fɔra ko tension tɔ k'o ka teli ka crise cardiaque kɛ donc o kɔrɔ ye ko tension tɔ bɛ se k'a bali cogo di o ye ka furaw ta i ka tension fura ta correctement tension kana to ka yɛlɛ n'a fɔra ko gulɔminna ni sigɛrɛtiminna o ka teli ka bɛ teli k'a kɛ donc gulɔ bila i ka sigɛrɛti bila o bɛ se ka sababu ye k'i yɔrɔ janya a ma n'a fɔra ko sédentarité mɔgɔ min t'a farisogo bɔ ɲɔgɔn na k'o ka teli ka teli k'a kɛ donc sport kɛ donc sport i bɛ sport de kɛ o b'i bali k'a sɔrɔ donc euh, fɛn damadɔ filɛ nin min bɛ se ka i bali nin bana in k'i minɛ mm-hmm. yala crise cardiaque tɔw furakɛli bɛ aw bolo cogo di
crise cardiaque furakɛli bi bi na a ka nɔgɔn c'est à dire bi bi na dusukundimi yɛrɛ crise cardiaque dɔrɔn tɛ dusukundimi furakɛli an b'a fɔ a ma ko c'est codifié c'est à dire i taara dugu fɛn fɛn la furakɛli kelen in de don an bɛɛ b'a kalan kelen in de kɛ a bɛɛ ye furakɛli kelen ye a kɛcogo dɔnnen don donc ni crise cardiaque tɔ nana sisan fɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ ma coronarographie n'a kɔni dɔnna k'a fɔ ko crise cardiaque de don a kɛra sisan sisan de arajo modèle dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma coronarographie sisan a kɛ yɔrɔ fila ou bien saba bɛ bamakɔ yan n tɛna a yɔrɔw fɔ mais a kɛyɔrɔw bɛ bamakɔ yan bi donc olu bɛ don jolisira in de kɔnɔ ka taa lajɛ yɔrɔ min busilen don et u b'a lajɛ yɔrɔ min busilen don fɛn b'u bolo u bɛ yɛlɛn ka taa fo o yɔrɔ busilen ka taa déboucher ka jolisu in bɔ yen ka tila k'a yɔrɔ busilen bɔ ka fɛn dɔ bila kɔnɔ ressort dɔ bɛ yen u b'o bila kɔnɔ pour que yɔrɔ kana segin ka busi a nɔ la o bɛ se ka kɛ bi bamakɔ o de y'a furakɛli jɔnjɔn yɛrɛ ye bon n'o se tɛ mɔgɔ min ye parce que o da ka gɛlɛn parce que o bɛ se ka taa fo miliyɔn yirika ko la n'o se tɛ mɔgɔ min ye furaw bɛ yen minnu bɛ sɛbɛn i kun minnu bɛ degun ta ka bɔ i kan et ka i yɔrɔ janya a complication na o furaw fana bɛ se ka sɛbɛn ka sɔrɔ a ma se fo nin rajo in kɛli ma. Eh, docteur Siri u b'a fɔ ko AVC accident vasculaire cérébral yala ale ni dusukundimi bɛ différencier ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di
AVC n'i y'a jateminɛ an bɛ ka eh, crise cardiaque fɔla cogo min na tan mhm. ne m'a fɔ n ko sɔn jolisira dɔ de bɛ boucher wa mhm. AVC fana ye kunkolo jolisira dɔ de bɛ boucher donc fɛn min bɛ kɛ sɔn na o kelen de bɛ taa kɛ kunkolo jolisira la donc a bɛɛ ye processus kelen in de ye à peu près mais seulement nin bɛ kɛ sɔn na dɔ in bɛ kɛ kunkolo cerveau jolisira la o dɔrɔn y'a différence ye mais cerveau jolisira n'o de bouchera dimi dimi o tɛ dimi bila disi la o o bɛ taa dimi bila fɛn min ye kunkolo de ye parce que o kɛra kunkolo niveau de la et kunkolo de bɛ fɛn bɛɛ coordonner kunkolo de bɛ fɛn bɛɛ yamaruya u ka baara kɛ donc o de y'a to olu fan kelen bɛ sa dɔw kuma bɛ minɛ o la a bɛ dépend jolisira bɛ yɔrɔ mun yɔrɔ mun bouchera o bɛ baara mun kɛ kunkolo la ni jolisira o bouchera n'o bɛ baara min kɛ kunkolo la o yɔrɔ fana baara de bɛ tiɲɛ o cogo de don o différence de bɛ nin ta ye sɔnkun de ye disi dɔ in ta ye kunkolo ye cerveau donc u ka baaraw tɛ kelen
ye. an ka lafamuyali an y'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni u dusu kasira ou bien n'u dimina u b'a fɔ ko crise cardiaque wulila yala dusukun dimi ni dimi bɛ se k'a lawuli wa i n'a fɔ i dusu kasira ou bien i dimina o bɛ se ka na n'a ye
ee effectivement n y'a fɔ ko facteur de risque ninnu n ma dusukasi fɔ mais effectivement dusukasi b'a kɔnɔ fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni crise cardiaque ye dusukasi b'a kɔnɔ dusukasi b'a kɔnɔ ni mɔgɔ min ni tɔɔrɔla kosɛbɛ n'a sɛgɛnna kosɛbɛ o b'a kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni crise cardiaque mais k'a fɔ ko c'est-à-dire dusukun degunni o b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ duguma o bɛ ka o bɛ ka commencer ka kɛ de dusukun degunni bɛ na o de sankɔrɔta yɔrɔnin kelen na a tigi bɛ crise cardiaque kɛ donc an b'a fɔ n ko dusukun dimi peut-être o ye facteur déclenchant de ye mais d'un d'un processus qui était déjà là quoi hein? fɛn dɔ tun bɛ senna ka kɔrɔ dusu kasili o nan'o tɔ goloba de an b'a fɔ ten donc a bɛ se ka kɛ sababu ye effectivement
sisan an ka ɲininkali laban o ye de dusukundimi mana mɔgɔ min minɛ i ɲɛ na yanni kɛnɛya tigilamaw ka na an ka kan ka mun de kɛ o yɔrɔ na
crise cardiaque nin surtout n'a ye mɔgɔ minɛ i ɲɛ na parce que dimi de don dimi min don n y'a fɔ dimi gɛlɛn de don i bɛ fura suguya bɛɛ d'a tigi ma généralement en tout cas an bɛ fura minnu di mɔgɔ ma pour que ka dimi da o si t'a mada tant que fura kɛrɛnkɛrɛnnen minnu dabɔlen b'a kama n'o ma d'a tigi ma dimi tɛ mada donc déjà n'a y'i sɔmin'a la k'a fɔ karisa disi bɛ k'a dimi a ye fura ta a ye fura ta a tɛ ka nɔgɔya e kan'a fɔ k'i bɛ fɛn wɛrɛ kɛ i jilaja k'a don mobili kɔnɔ k'a lase dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min bɛ se k'a ka prise en charge kɛ assez rapidement o de yamaruyalen don parce que plus e bɛ wagati min kɛ n'a ye plus a tigi bɛ se ka complication kɛ k'a fɔ ko e bɛ se ka mɛn n'a ye k'a fɔ ko ka fɛn dɔ kɛ i b'a tigi ka vie bila en danger a bila mobili kɔnɔ le plus vite possible ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o de ɲɔgɔn tɛ bon kuma wɛrɛ jumɛn bɛ yen o ye ni crise cardiaque ye mɔgɔ bin fo ka se arrêt cardiaque ma o ye kuma wɛrɛ ye ni cœur de jɔra o de arrêt cardiaque ye dusukun jɔra a tɛ ka panpan bilen a tɛ ka baara kɛ o kɔni o la e de bɛ se ka intervenir o la mais hali o fana bɛ kalan de parce que i tɛ se k'o kɛ yɔrɔnin kelen o bɛ kalan secourisme de fɛ donc f'i ka dusukun de pomper pour que dusukun ka wuli k'a kɛ komi moteur bɛ wuli cogo min na a yɛrɛ tuguni k'a ka panpanni sɔrɔ donc f'i k'i digi dusukun de kan k'o pomper mais o bɛ kalan de a tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ k'o kɛ mɔgɔ min m'o kalan donc normalement ekɔliden bɛɛ ka kan ka se k'o kalan actuellement bi o ka kan ka se ka kɛ an ka ekɔliso bɛɛ la pour que denmisɛnnin n'a kɛra fɛn fɛn ɲɛna o ka se k'o kɛ i b'a dusukun digi a bɛ f'o ma massage cardiaque i bɛ fiɲɛ don a nun kɔnɔ ou bien a da kɔnɔ ka fiɲɛ fili e b'i da fa fiɲɛ la k'i da bara k'i da biri a da la ka fiɲɛ fili a da kɔnɔ ensuite i bɛ dusukun digi k'o digi k'o digi o de ye massage ye mais fo k'o kalan de kɛcogo de b'a la voilà d'accord eh, yala eh, dusukundimi furakɛli la farafin furaw bɛ se ka kɛ k'a furakɛ wa
eh, nin ye ɲininkali gɛlɛn ye parce que mɔgɔ i bɛ fɛn jaabi i ye mun fɛn mun kalan ne ma farafin n b'a fɔ ko farafin fura ko tɛ tiɲɛ ye mais n tɛ farafin fura dɔn n m'a kalan kɛ donc ne tɛ se k'a fɔ ko farafin fura ka ɲi dusukundimi ma ou bien a man ɲi a ma i y'a faamuya mais ni dusukun dimi kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye crise cardiaque ye ne kɔni ka lakɔlɔsi la ne ka dɔnni na ne ma fura ye an ka furaw la nin wagati la mun bɛ se k'a d'a tigi ma k'a b'a lafiya yɔrɔnin kelen n t'o dɔn ne t'o dɔn farafinfura la n m'a fɔ a tɛ yen dɛ ne de t'a dɔn Eh, yala crise cardiaque bɛ se ka kɛ bana ye bana min bɛ mɔgɔ ɲɔgɔnɲɔgɔnli ka tɛmɛ i n'a fɔ a bɛ se ka k'a tigi la mais a yɛrɛ tɛ bɔ a kalama oui crise cardiaque o ye n'a sera a juguma yɔrɔ ma mais n y'a f'i ye cogo min na bana min don a bɛ na dɔɔni dɔɔni de o n y'a f'i ye ko jolisira bɛ boucher jolisira tɛ bali ka boucher yɔrɔnin kelen o jolisira in a bɛ boucher ni mun de ye f'i k'o yɛrɛ faamuya d'abord jolisira bɛ boucher ni graisse de ye graisse de bɛ taa ɲagami joli fɛn dɔw la olu de bɛ taa da jolisira kɔnɔ donc a bɛ taa da jolisira yɔrɔ min kɔnɔ a bɛ fɔ a bɛ yen inflammation kɛ yɔrɔ la donc yen yɔrɔ fana bɛ funu i b'a ye dɔɔni dɔɔni a dalen bɛ a b'a fɔ ma plaque o plaque in bɛ wɔrɔ a bɛ to ka wɔrɔ ka wɔrɔ ka wɔrɔ comme joli de bɛ tɛmɛ a fɛ donc joli barika bɛ kɛ sababu ye don dɔ la dɔrɔn a b'a wɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye donc n'a y'a wɔrɔ joli sira bɛ kɛ joli sira belebeleba ka taa fitinin de la donc plaque in bɛ wɔrɔ ka taa n'a bɛ taa a bɛ taa joli sira fitinin dɔ de boucher donc n'a y'o boucher complètement o de ye crise cardiaque ye parce que joli sira bouchelen joli tɛna tɛmɛ bilen donc processus mun don yɔrɔnin kelen tɛ mais a bɛ se ka a bɛ bɛn a bɛ kɛ crise cardiaque ye wagati mun na o de y'a jugumama yɔrɔ ye. d'accord eh, docteur Sidibe ne tun ye ɲininkali ɲininkali minnu tun b'an bolo bi an b'a fɔ i ni ce i ka bisimilaliko ɲuman na i k'an bɛn don wɛrɛ. ok aw yɛrɛ ni ce merci beaucoup.
Docteur Numu Sidibe n'ale ye dusukun kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ye an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa ka walawalali ɲuman ko di aw ma dusukundimi kan n'an b'a fɔ ale ma ko crise cardiaque aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ